Otu nwaanyị amagbuone di enyi ya nwaanyị onye ya na ya na-arụrụ aka. Ikechukwu Ọnụma bụ onye e ji ayaya onye obodo wee mara n'ime Ọnịcha. Ọ na-arụ ọrụ oyibo mana nwunye ya nwere nwaanyị ọzọ ya na ya na-enwe mmekọ nwaanyị na nwaanyị nke na-ezighị ezi. A sị na Ikechukwu gachara ọrụ wee bata na mberede nweta nwunye ya ebe ya na ebele na-eme ihe mmekọ nwaanyị na nwaanyị ndị mmadụ were na-ajụ ma Ikechukwu ọ makwa na nwunye ya na-eme ihe dị otu a ka ọ bụ na ọ maghị mana lee nke bụ eziokwu o doro Ikechukwu anya na nwunye ya na-eme ihe dị otu ahụ Ikechukwu ma ama n'ezie na nwunye ya na-eme ihe dị otu a tupu ọ ga lụọ ya mana o nwere olileanya na ọdịnihu na nwunye ya ga-agbanwe kwụsị ihe ọjọọ dị otu ahụ ma o gosi ya ezi ịhụnanya nwoke a na-egosikwa nwunye ya ezi ịhụnanya onye emesịa kpọọ nwunye ya sị ya ka ọ kwụsị arụ dị otu a na ọ dịghị mma nwunye ya asị na ya ga-akwụsị ya mechaa kpọọ enyi ya nwaanyị bụ ebele wee sị ya na lekwa ihe di ya na-ekwu ka ọ ghara itigere ya nsogbu n'ezinụlọ ya ka ọ kwụsị arụ dị otu a na ọ masịzi ya mana ọ na-abụ nwoke mmadụ gachaa ọrụ nwunye ya na ebele aga na-emekwa ihe ha na-eme nke bụ na o mechara ka nwoke werezie ọnụ ya were gwa ebele sị ya ya kwụsị ịdị na-abịa be ya ya kwụsị ịdị na-ahụ nwunye ya anya mana nke ahụ bịara wee ezigbo iwe wee sị na ihe dị otu ahụ adịghị na ya ga na-abịa ahụ nwunye ya na ihe ọ ga-eme ya mee o nwere obere odibo nọ na nke Ikechukwu ọ na-abụ edinye onye odibo a ozi ka ọ ga gote ihe ọ pụta n'ụzọ ebere echechie ya n'ụzọ naghara ya ego ahụ sị ya gaa kọọrọ ndị dinyere gị na ọ bụ mụnwa napụrụ gị ya bụ ego ihe emekatana ikechukwu agba nkịtị mana nke buteziri ọnwụ ikechukwu bụ na otu ụbọchị ka o were ego mmanụ petrol nye nwunye ya sị ha ka ha gbata mmanụ petrol ka ọ ga-abụ o ruo n'abalị ka ha mụnye ọkụ mana nwunye ya ewere ego ahụ wee nye nwa nọ be ha ka ọ ga gbata ya bụ mmanụ petrol wee pụta n'ụzọ ebere echechikwa ya ka o si echechi ya na mbụ naghara ego ahụ sị ya nya ga kpọọ ndị dinyere ya na o nweghị ihe a ga-eme nke a bịaziri wutezie Nkemdịlịm bụ nwunye Ikechukwu mgbe Ikechukwu batara n'oge abalị o wee bụrụ na ọkụ adịghị n'ụlọ ya ajụọ kedu ihe mere o ji wee dị otu a gịnị mere na ọkụ adịa eche m enyere m unu ego nwunye ya wee kọọrọ ya ihe merenụ o wee sị na ya ga-agakwu nwatakịrị ahụ bụ ebele ka o chie ya nkwu dọọ ya dọbie ya ntị sị ya nya anwazikwana anwa eme ihe dị otu a ya sọrọ ezinụlọ ya nsọ o wee bilie wee gawa wee gazizi n'elu ị marananụ ka ihe si adị oge a na-achịghasị okwu na-ekwughazị okwu ebele wee lakpu ime ụlọ wee sere mma wee maa ikechukwu ọ bụ eziokwu na ikechukwu anwụghị oge ahụ a mara ya mma ahụ kama ọ gara ebe a na-ere ọgwụ nọ n'akụkụ ebe ahụ ka a gbaa ya ọgwụ maka ọbara ka nkụ e wee sị ya na ihe a abụghọ ihe ndị obere ụlọ ọgwụ a ga-emenwu ya gaa na nnukwu ụlọ ọgwụ okwu a ka kpụzi n'ọnụ Ikechukwu wee daa e wee buru ya wee chọma nnukwu ụlọ ọgwụ a ga-aga n'ụzọ ka a nọ Ikechukwu wee nwụọ wee laa ọta nchara akị ọ bụ etu a ka aka Ikechukwu si wee gaa mana m wee na-ajụ o, gịnị ka i chere nwere ike ime na ebele enweghị ike ịhelata Nkemdịrịm bụ enyi ya nwaanyị na mbụ ọ bụ na o nweghọ ndị ọzọ ya na ha na-emekọ ihe dị otu a ka ọ pụtara na nke Nkemdịrịm ka ụtọ ọ o nwere ọgbụgba ndụ nọ n'ime ya nke bụ na ọ hụhụ ndị na-alụbeghị di wee ga tisara nwaanyị ezinụlọ ya ọ bụ naanị nkemdịrịm bụzi ihe nọ ugbu a ndị uwe ojii enwudele ebele ikechukwu bụ di ya anwụọla naanị yawa bụzi ihe nọnụ na ụmụ ya gịnị ka ị chere nwere ike ibute ihe dị otu a ka anyị nụ olu gị ya gazie nwanne